Sɔlen kɔ kira ka ni ni sɔli teelima ni ni mago bɛ sujuru bi mɔgɔ i b'a bi tɔrɔti tɔrɔti ye jɔn ye dunan ko tɛ naani bɛɛ bɛnna min ka tɔrɔtigiya kan n bɛ dinɛ la tɛ dinɛ la dalen don ala ko in na dalen t'a la hakili bɛ yen hakili tɛ bɛɛ bɛnna min ka tɔrɔtigiya kan o de ye savant noir africain Savant international dans le monde entier kuniana mato kuniana karamɔgɔ yɛrɛ kuniana karamɔgɔ gawusu kalilu berete n b'a fo a ni foli ka kan parce que ala ye bonyaba k'a ye dugukolo in sanfɛ bonyaba min n'a bɛ bɔgɔ wɛrɛ bɔ mɔgɔw ɲɛ la ka yeli kɛ a ɲuman ɲuman na ka dusukun bɔ nɔgɔ la k'a ko k'a jɛ bɔgɔ wɛrɛ de bɛ bɔ ɲɛ la I bɛ yeli kɛ ka yeli kɛ a pasi pasi u nɔgɔlen k'a datugulen k'a dayɛlɛ k'i bila réussite sira kan o bonyaba fɔlɔ fɔlɔ o de ye a bɛ kunfin kɛ kodɔnna ye ka banabaatɔ k'o kɛ kɛnɛbaatɔ ye ka bolokolon k'o kɛ fɛntigi ye o lajarabi belebeleba saba fɛn o fɛn filɛ n'a kɛra jɔn o jɔn kunna kɛ cɛ la muso la i bɛ nimisa i ka ɲɛnamaya yɛrɛ bɔli la munna i bangena siga t'o la gawusu kalilu berete mhm. a y'a yira a ka kumaw kɔnɔna na ko n'i b'a fɛ k'i ɲɔgɔnnaw dan k'i mhm. kana ɲinɛ i bangebaa musoman mhm. bangebaa musoman fila u tɛ nin kɛnɛ in kan mais u ka ala bɛ yan tante awa jalo ani tante awa sakɔ ni sɛbɛn ani nasi n'o bɛ ne abu lalabi bolo ka cɛmaninw dan olu de n ka sɛbɛn ni n ka nasi kɔrɔkɛ ɲumantigiya o ye ne abu lalabi lafiya n ka ɲɛnamaya la n kɔrɔkɛ ɲuman lalabi junior mohamɛd n b'a fo malgré que a tɛ nin kɛnɛ in kan mais n ka bonya b'a kan dɔgɔnin ɲumantigiya lalabi a la ni damu don ala ye ne abu lalabi son a la dɔgɔnin ɲuman alifuseni lalabi n b'a fo n wasalen don a ye n ka bonya b'a kan adama lalabi fulakɛ n b'a fo kosɛbɛ n wasalen don a ye n ka bonya b'a kan abidin lalabi n b'a fo musa lalabi n'u b'a fɔ a ma musajan ale bɛ réception na nin waati na ka sigi ka lamɛn n b'a fo n ka bonya b'a kan o kɔfɛ lalabi ka subaga groupe fila min bɛ farafinna jamana ani diɲɛ jamana kan cinq continents dans le monde entier o subaga groupe fɔlɔ o de ye cɛ kɛmɛ cɛ kɛmɛ président o de ye sɛki masani sɛki masani n b'a fo n ka bonya b'a kan ka cɛ kɛmɛ kelen kelen bɛɛ fo cɛ ani muso ni lalahabi gawusu kalilu berete n'a dusukun ye application a ye installer cɛmanin minnu dusu na dugukolo sanfɛ o de ye cɛ kɛmɛ ye filanan o ye cɛ kɛmɛ fila ye président ali katile n b'a fo k'a ka danga fo ka cɛ kɛmɛ fila kelen kelen bɛɛ fo cɛ ani muso lalabi n'a dusukun ye application ye n'a ye installer cɛmanin minnu dusukun na cinq continents dans le monde entier o ye cɛ kɛmɛ fila ye n b'u fo kosɛbɛ n ka bonya b'u kan ka yafa ɲini kɛ jamana in yɛrɛ kodɔnnabaw fɛ ko ne Abu Lalabi l'homme qui est l'incarnation de son père en Ramses II le phénomène de la géomancie ne ka kuma kun tɛ kodɔn ye mais n fa Lalabi a y'an kalan dɔnni minnu na an bɛ yaala k'a di lamɛnnikɛla ani filɛlikɛla k'a di bɛɛ ma k'i to i sigiyɔrɔ la o y'a sɔrɔ i ma tɔɔrɔ bi n bɛ ka kuma kumaso min sanfɛ n'o ye arajo kunnadi ye n b'a promoteur fo directeur n b'a fo animateur animatrice n b'u fo hali su na n b'i yɛrɛ fo i ka kɔnɔnajɛya ani i ka cɛsiri la ni fa lalabi ka émission in animeli ye waati in na i ka technicien n'o ye moribɔso ye n b'a fo

An b'an wolofa ɲuman in fo Gawusu Kalilu Bɛrite, unhun, foli bɛ daminɛ n'a ye a bɛ laban n'a ye, unhun, Ɲana marito kalakisɛ, unhun, ne de b'a fɔ ale ma ko tile, un, n'o y'an wolofa ɲuman ye a ka foli tɛ ban, unhun, an bɛ Ala yɛrɛ de fo, unhun, Ala ni ce a y'an fa in don an garisɛgɛ la dugukolo in sanfɛ an bɛ Ala fo, unhun, a folen kɔfɛ, un, n kɔrɔkɛ Abu Lalabi, unhun, a bɛ kumaso kɔnɔ nin wagati in na, unhun, n ka foli b'a ye n ka bonya b'a kan, unhun. junior lalabi junior a ma yan sɔrɔ bi an ka foli b'a y'an ka bonya b'a kan folen kɔfɛ an fa ko a ma cɛmannin n'i b'a fɛ k'i ɲɔgɔn kow dan f'i ka k'i bangebaga musoman fɛ tante awa jalo tante awa sakɔ ti yan an ka foli b'u ye an ka bonya b'u kan kumaso in kɔnɔ u folen kɔfɛ an bɛ jamana in kodɔnnabaw fo nin kɛnɛ in kan ne fusen lalabi abu lalabi an filɛ kɛnɛ in kan an fa y'an kalan fitinin min na mhm. n'o ye dɔnni ye mhm. an b'a d'i ma k'i to i sigiyɔrɔ la mhm. k'i i mako ɲɛna ye ni fana dɔnni minnu kɛ i bɛ dugawu k'an wolofa ɲuman ye gawusu kalilu bɛrite a folen kɔfɛ an bɛ kalanbulon peredanba umaru sɛnɛ an b'a fo umaru sɛnɛ folen kɔfɛ kulubali an b'a fo a bɛ kalanbulon kɔnɔ nin wagati in na an bɛ kane fo ninnu bɛɛ an wolofa in dɛmɛbaga ɲuman ɲuman ye jamana in kɔnɔ baara in kɔnɔ an b'u fo u ka foli tɛ ban u folen kɔfɛ kalanbulon bɛ continent fɛn o fɛn na europe farafinna an bɛ bɛɛ fo peredan bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɔnba sanu burukina an b'a fo nin wagati in na kumaso in kɔnɔ a dun ye kuma ɲɛbila kuma ye su in na bi ka di kojugu an ka taa o diyara n ye ala ka bi diya ɛɛ a An t'a bila daga grinda la a ko ko min kala la ko ye garisɛgɛ ye a ko adama adama adama laturu jumɛn ye waati min na an bɛ sun faga faga an bɛ sunka la mɔgɔw ye sun don tile ka farin an bɛ mali jamana de kan an b'u fo kosɛbɛ kosɛbɛ ala ka sunkalo yɛrɛ ɲuman ban an bɛ ka tila ka bonya ta ka sɛmɛ turabu yamaru la n'o ye savant noir d'afrique kaw suka bɛrɛte a denkɛ abu labi l'homme qui est l'incarnation de son père ramsès deux i ye ɲininka yɛrɛ de la sisan parce que ni savant noir d'afrique n'i y'a ka dɔnniw ta ka kɛ sara sara ye ne bɛ sara min cɛ ka sara tɔ bɛɛ to yen ni sara tɔ bɛɛ bɛ tugu a sara in kɔ n'o ye garisɛgɛ garisɛgɛ duniya kɔnɔ ni garisɛgɛ t'i la fɛn t'i la foroko de bɛ ka tagama a kɛra n'a fɔ bɔgɔmugu kɛra mɔgɔ foroko kɔnɔ i bɛ ka tagama dugukolo nafa t'o la nafa t'o la désactivélen de bɛ ka tagama parce que diɲɛ yɛrɛ min n'i b'a kɔnɔ n'i bɛ ka balo o diɲɛ in yɛrɛ de bɛ yen garisɛgɛ kɔnɔ diɲɛ yɛrɛ de bɛ garisɛgɛ diɲɛ yɛrɛ de bɔra garisɛgɛ la ni garisɛgɛ t'i la i tɛ yen garisɛgɛ kɔfɛ fɛn tɔ ye bɛɛ de bɛ yen turabu so fɔlɔ o de ye niso ye mais turabuden fɔlɔ tɛ fɔ lamɛnnikɛlaw k'an faamuya an bɛ haju kɛnɛ de kan mais n'i b'a fɔ i b'a walawala faamuya don a la turabu so filanan o de ye turabu garisigɛ so de ye garisigɛ so o de ye so filanan ye a den o de ye adama ye adama ye turabuden ye turabuden min n'a bɛ ci kelen fila fila fila adama ye kuru wolonwula ye a dalen bɛ turabu so filanan na n'i ye wolonwula fara fila kan o bɔ ni kɔnɔntɔn ye o kɔnɔntɔn ye n'i ye buna hadamaden kelen kelen lajɛ cɛ ani muso la t'a sɔrɔ hakɛto b'a la wo kɔnɔntɔn bɛ bɛɛ la ɲɛ wo fila tulo wo fila nun wo fila wɔɔrɔ da wolonwula hakɛto b'a la ɲɛgɛn na taa yɔrɔ fila kɔnɔntɔn dafara kɔnɔntɔn dafara min b'a tɛmɛ o kan k'a kɛ tan ni kelen o ye an balaka minnu bangena ni sinji bɛ bɔ sin wo fila fɛ o de b'a kɛ tan ni kelen adama ale ye turabuden turabuden min n'a jɔlen don n'a yɛrɛ ye ale ti fara fɛn kan turabudenw na turabuden de bɛ fara ale kan ka dilanli kɛ responsabilité b'ale de bolo o de kosɔn i ka ɲɛnɛmaya la n'i bɛ fɛ ka réussi i ka ɲɛnɛmaya bɛɛ i kana échec kɛ fiyewu ka taa ɲɛ dɔrɔn ka taa dɔrɔn adama de b'a kɛ a ko adama b'o kɛ cogo di ni i ka famille ta k'a lajɛ i b'a dɔn ton kɔfɛ dan ye ka daminɛ i mɔkɛ la o ma fɛn sɔrɔ bɛɛ bɛ ka fɛn sɔrɔ fɛn min na o y'a tile bɛɛ k'o la foyi sɔrɔ k'a ni sakirifisiye pour que a ka fɛn sɔrɔ k'a kɔ dilan mais ale yɛrɛ m'a sɔrɔ surtout ka dilanli kɛ ka bila o den minnu bɛ na mhm. olu fana y'u ta ten k'a daminɛ à zéro olu fana ma foyi sɔrɔ e ka na bange o kɔnɔ mhm. i fana y'a daminɛ à zéro i ma foyi sɔrɔ du kɔnɔ bolo ka jɔ i kelen pe la mhm. k'i kɛ du in fɛntigiba ye k'i kɛ quartier fɛntigiba ye k'i kɛ jamana in fɛntigiba ye k'i bɔ cɛw kɔfɛ k'i bila cɛw ɲɛfɛ adama de b'a kɛ adama min n'a d'i ma sifuru min na walima adadu min na turabu yɛrɛ ye so tan ani wɔɔrɔ ye o so tan ni wɔɔrɔ sigiyɔrɔma tan ani wɔɔrɔ o de y'o bɔ ni kɛmɛ fila ani bi duuru ani wɔɔrɔ ye n'i ye turabu su ani turabu ɲɛnama su ye kelen kelen minnu bɛ turabudenw kɔnɔ ɲɛnama o ye fila fila min bɛ turabudenw kɔnɔ n'i y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o de y'o bɔ ni bi kɔnɔntɔn ani wɔɔrɔ ye bi kɔnɔntɔn ani wɔɔrɔ n'i ye kɛmɛ fila bi bi duuru ani wɔɔrɔ sigiyɔrɔma bi kɔnɔntɔn ni wɔɔrɔ ta o bɛ bɔ ni ba mugan ni naani kɛmɛ duuru bi wolonwula ani wɔɔrɔ de i bɛ adama sɛbɛn siɲɛ ba mugan ni naani kɛmɛ duuru bi wolonwula ani wɔɔrɔ nin ye i ye nin kumakan in mɛn a b'u lalabida waati min na k'a daminɛ o waati la fo ala ye si min kalifa i la o si in ka ban pewu hali kaburu buguri mɔgɔ k'a cɛ ka nafa sɔrɔ a la adama de b'a kɛ ni adama de b'a kɛ n'i ye adama in kɛ n'i ye den min ni ala y'o bɔ i farikolo la o kɔfɛ o t'a fa ka ɲɛnamaya bɛɛ k'a b'a kɛ cogo di ko ɲuman fara kojugu kan n'a y'a bolo don fɛn o fɛn na a bɛ réussi a la a bɛ ɲɛ dɔrɔn ale bɛ ɲɛ de dɔrɔn ni adama sɛbɛn in na k'a nasi bɔ i ka daba ani ka kalimu ta ka walan ta ka adama sɛbɛn siyɛn ba mugan naani ba mugan naani nana cogoya min na n y'o fɔ ka adama sɛbɛn o la k'a nasi bɔ k'i ko a la siyɛn bi wolonwula ni wolonwula su kelen n'i ye nin kɛ da la i b'i sigi k'i ka ɲɛnamaya tɔ lajɛ i y'a ko don min tile fɛ walima don min su fɛ o kɔfɛ ka taga e ka ɲɛnamaya bɛ réinitialiser fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye bunahadamadenya virus ye siri jugu gɛlɛya jugu bolokolonya jugu Ala bɛ nin bɛɛ bɔ e la.

i k'a jira ala la ala ne tilenna bi n ma fɛn sɔrɔ nin dɔgɔkun in bɛɛ hali ɲama i ka nin minɛ i ka nin don fɛn na k'a sama so e ma mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min y'o k'i ye o ye kamanagan dan de ye e t'a sɔrɔ dɔ bɛ ɲɛ i ma pour que i ka journée min ye journée blanche ye k'o kɛ fɛntigiya journée ye parce que dɔ bɛ ɲɛ ma nin minɛ i k'a don fɛn dɔ la i ka taa n'a ye so o ma k'e la yɛrɛ i selen so problème caman bɛ yen su in na dɔrɔn i bɛ adama sɛbɛn siɲɛ bi wolonwula ni wolonwula ka nasi ko k'a kɛ boîte kɔnɔ k'a jira ala la ala n tilenna fɛn tɛ n bolo wa n sitɔ filɛ n t'a dɔn n b'a kɛ cogo di sini adama sɛbɛnnen filɛ nin ye siɲɛ bi wolonwula ni wolonwula ka nasi kɛ o bɔti kɔnɔ ala ne bɛn'a ta k'a sigi tasuma sanfɛ k'a jeni k'a ban k'a gɛrɛgɛrɛ n'o gɛrɛgɛrɛla ka ja o ye ne ka fantanya bannen o ye ne ka gɛlɛya jugu bannen dibi o dibi n'o bɛ ne ni sɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ ala o ye dibi fara o dibi bɛɛ farala n'i y'a sigi tasuma kan n'a jenina ka gɛrɛgɛrɛ ka ja ka ban pewu i bɛ bɔti ta i b'a fili o dugujɛ i tɛ ɛri wolonwula sɔrɔ fiyewu fo ala ka sɔrɔ dɔ k'i la ten k'i bange i ma deli k'o ɲɔgɔn sɔrɔ o diyara an ye sɔrɔ tor'i kun a ma t'i kun ala kɔni b'i sɔn lahara jɔ don ala bɛ min kira ne abu laga bi mɛ dugukolo sanfɛ ni sago sɔrɔ tɛ diɲɛ tɛ yen Ahan. lafiya kɔni ye kawuri ye o ye tiɲɛ ye a b'o diyara an ye ɛɛ fuseni Naam. laturuden dɔ bɛ yen ko gariya Mhm. gariya ye laturuden kalite jumɛn ye gariya turabu yɛrɛ dusukun de ye a dusukun yɛrɛ siga t'a la hadamaden ye dusukun ye siga t'a la hadamaden dusukun bɛ cogo gari turabu yɛrɛ bɛɛ dusukun de ye gariya ye turabuden yɛrɛ sigilen don turabu so tan ani sabanan de la turabuden bɛ ci kelen fila kelen kelen gariya ka ɲi kojugu n'i b'a fɛ ka fɛn sɔrɔ gariya na i bɔnnaw yɛrɛ k'a dɔn k'i ye ko kɛ ko baara dɔ kɛra gariya de b'a kɛ gariya b'o kɛ cogo di fuseni i bɛ gariya sɛbɛn mhm. kɛmɛ duuru mhm. tan ani fila mhm. n'i ye gariya sɛbɛn na nasi la mɛ yann'i ka gariya sɛbɛn ale ni jɛgɛ dɔ de bɛ taga jɛgɛ kalite jumɛn jɛgɛ dɔ de bɛ ji kɔnɔ ko salen salen i bɛ salen pati dɔɔni tigɛ i b'a sisi i bɛ gariya nasi sɛbɛn kɛmɛ duuru tan ani fila n'i y'a sɛbɛn o la sisan i bɛ jɛgɛ farama dɔ ɲini i bɛ nasi in kɛ k'a tobi i b'a dun a dun ye nin tɛ fayida yɛrɛ ye nin dɔnni yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de nin lɔnni yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de ye nin Ahan. donc n'i ye nasi in kɛ k'a tobi k'a dun sisan Mhm. i bɛ sɔrɔ sisan Mhm. n'i tilala pewu Mhm. i bɛ jɛgɛ in kolo sisi Mhm. ka n'a mugu kɛ daba la tuguni Mhm. ka gariya sɛbɛn kɛmɛ duuru tan ni fila Mhm. mɛ i b'o kɛ papiye kan Mhm. i b'a kuru i b'a bila i kun Mhm. n'i y'a kɛ a don Mhm. n'i ye den de bange a kɔfɛ a bɛ Mhm. nafolo mara i yɛrɛ tɛ dɛ hali den min minɛ i bɛ den de kɔfɛ bange nin dun nin ba- nin na- nin baara kɛlen kɔfɛ Ahan. ni den de bang'a kɔfɛ a bɛ wari mara a bɛ wari mara awɔ mɛ mun na u b'a fɔ ko dabali b'i la fo ka- k'an bɛ da- i dabali ka se fo i yɛlɛma ko wolonfila ma Mhm. n'o ye tiɲɛ ye mun na nafolo baara kɛlen e ye mun na a tɛ yɛlɛma fo yɛlɛma ko wolonfila kuma bɛ yen hali ni den wɛrɛ bange i kɔfɛ Mhm.

yiri minnu bɛ ni kisi a ni ɲɔgɔn tɔɔrɔya ma yiri gurupu filanan o de ye yiri fumaw ye yiri minnu bɛ banajugu sama ka bɔ danfɛn buna hadamaden tɛ dɛ dama tɛ dɛ buna hadamaden dama tɛ dɛ parce que danfɛn minnu bɛ n'u tɛ kuma animaux sauvages olu b'u yɛrɛ furakɛ animaux domestiques a tigi bɛ dɔ k'a la a yɛrɛ bɛ dɔ ɲini a yɛrɛ buna hadamaden olu fana b'u yɛrɛ kisi walima k'u yɛrɛ furakɛ yiri fumaw de bɛ yen o kama yiri biɲɛdimaw gababilen b'o la olu de yiri yiri minnu bɛ nafolo ani garisɛgɛ teliman di buna hadamaden ma n'i bɛ fɛ ka fɛn sɔrɔ gababilen na a ka nɔgɔn kojugu i bɛ n balimakɛ n balimamuso ne fa ne ba e min sigilen don k'an lamɛn nin waati in na ne bɛ kan d'i ma kulu haju mako bɛɛ mako bɛɛ la i den a ye kalan kɛ ka ban a ma baara ma sɔrɔ e yɛrɛ dun fana e bɛ e ka baara in bɛ n bolo laminɛ n'a a natan dan san ka kɛ ka dɔ wɛrɛ sɔrɔ denw nana bange o kɔnɔna na gɛlɛya farala gɛlɛya kan dɔ kɛra dɔ kan fɛ k'o wuli ka bɔ i la pewu i bɛ gababilen furaburu kuru wolonwula ɲini n'i ye gababilen furaburu kuru wolonwula sɔrɔ i bɛ n'a don daga kɔnɔ i yɛrɛ ka fani donnen kɔrɔ n'i mago tɛ s'a ma bilen i b'o dɔ tigɛ i b'o bila a kan i bɛ ji k'a kan k'a tobi k'a mɔ k'a ko dɔgɔkun tile wolonwula kɔnɔ don o don su i b'a ko siɲɛ kelen I tɛ tile wolonwula dafa fiyewu gababilen kuru wolonwula ka taa fɔ i bɛ cogo min na ala k'i bɔ cɛ ka bɔda d'i ma bɔda min n'a bɛ jiidi ka taa fɛ fɛn tɛ bɔ a la ale tɛ kɛ sɔrɔ temporaire ye ale bɛ kɛ permanence de sɔrɔ min tɛ dan sigiyɔrɔ surunmanin na sɔrɔ kuntagala jamajan ale gababilen de b'o d'i ma o diyara n ye ɛɛ fuseni labi ɛɛ sunsunfin bɛ mun kɛ alihamudulila sunsunfin ye yiri kabakomaba de ye mhm. ale bɛ nafolo di hadamaden ma ɛ eh, nafolo kelen kelen in a bɛ nafolo di yɛlɛma cogo t'a la o se na a b'a di cogo di alihamudulila n'i b'a fɛ ka kɛ fɛn ye sunsunfin na mhm. nafolo la mhm. i b'i jija turabuden fila de bɛ yen n mhm. bɛna n'o fara ɲɔgɔn kan sisan n'o bɛ taa turabuden jumɛn jumɛn turabuden fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ mhm. o ye badara ye mhm. turabuden filanan o ye isifu ye n'i b'a fɛ ka kɛ fɛn ye i bɛ manden sunsun bulu ɲini bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ i bɛ sunsunfin bulu ɲini bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ i bɛ na ka na badara i b'a sigi sunsunfin furabulu ka bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ ka na yisifu sigi manden sunsun furabulu ka bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ i bɛ furamugu in bɛɛ susu a damana n'i ye furamugu bɛɛ susu a damana sisan k'a mugu bɔ i bɛ furamugu in tila fila ye tila kelen i b'a k'i koliji la ɲiginnen bɛ bɔ ka na i bɛ tila tɔ kelen i b'o kɛ k'i wusu e ɲiginnen b'i wusu i b'i wusu hali n'i y'a kɛ i tɛ dɛsɛ wari la i tɛ wari yɛrɛ tɛ bɛɛ ye dɛsɛ wari la yɛrɛ de i mago b'a la cogo min i b'a sɔrɔ ten cogo min na i b'a sɔrɔ ten Allahu akbar yɛlɛma cogo fana tɛ na o diyara n ye hali bi ɛɛ abu bɛ yan abu lalabi huseni lalabi eh, lalabi denw don kalanbulon filɛ nin susuba ka o tɔgɔ sɛbɛn waa kelen ni kɛmɛ ani tan ni kelen kalanbulon nimero 77 01 16 16 bi wolonwula ani wolonwula fu ani kelen tan ni wɔɔrɔ tan ni wɔɔrɔ walima 67 01 16 16 bi wɔɔrɔ ani wolonwula fu ani kelen tan ni wɔɔrɔ tan ni wɔɔrɔ ɛɛ abu Naam. kalalahu Mhm. a delila ka ko dɔ kɛ anw ɲɛna a y'anw kabakoya don dɔ la mɔbili tun na di sirifigɛ ma mɔbili in ko cayara kojugu lalabi ko ko abu ko kalalahu sɛbɛn siɲɛ kelen ka papiye la k'i ka tasuma don a la o ma tɛmɛ sanganin kan mɔbili nana abu kalalahu bɛ mun de kɛ kalalahu bɛ diɲɛ di mɔgɔ ma parce que kalalahu bɛ mɔgɔ ta ka bɔ kamanagan jugu kamanagan jugu kalalahu bɛ mɔgɔ ta ka bɔ faantanya jugu bana jugu parce que i b'a dɔn ko faantanya unhun o y'a damana ko ye unhun degun unhun o y'a damana ko ye unhun parce que kamanagan fana y'a damana ko ye kamanagan bɛ fɛntigi minɛ unhun fɛn b'i bolo fɛn bɛɛ b'i bolo unhun wa i yɛrɛ t'a dɔn i b'a kɛ cogo di o ye misaliya dɔ ye unhun ala bɛ nafolo d'i ma caman a caman mais dunbaga t'a la mm. f'e ka mɔgɔw wele ka na a ye n'a dun na na nafolo dun i bɛ tila k'u deli ka d'a abu o man di dɛ o ye kamanagan o ye kamanagan ye fɛn b'i bolo mm-hmm. mais i tɛ faantan ye o mm-hmm. fɛn b'i bolo i ye masakɛ ye mm-hmm. mais i bɛ ka dunbaga ɲini a la mm. dɔ bɛ yen fɛn t'a bolo wa a ni bama ɲɔgɔn yɛrɛ de bɛ yaala o fana ye kamanagan dɔ ye o ni degun fana tɛ kelen ye donc mm. n'i bɛ kamanagan jugu kɔnɔ mm-hmm. n'i bɛ fɛ ka kamanagan in bɔ i la mm-hmm. ko dɔw yɛrɛ de haju dɔw yɛrɛ bɛ cun i kan i yɛrɛ t'a dɔn i b'o dilan cogoya min na mm-hmm. walima n t'a dɔn n b'a ɲɛfɔ cogoya hali i tɛ se k'a ɲɛfɔ i furumuso ye o bɛ kɛ surtout gundo fɔ teri olu de ye kamanagan kow ye N'i bɛ fɛ k'olu bɔ i la, unhun, kalalaw de ka teli k'o bɔ mɔgɔ la pewu. Awɔ, a b'a bɔ mɔgɔ la cogo di? Kamanagan man ɲi a ka bon. N'i ye kalalaw sɛbɛn 366, unhun, o nasi, unhun, kalalaw yɛrɛ bɛ ci cogo di fɔlɔ? Kalalaw ye turabuden turabuden bɛ ci kelen, unhun, kelen, unhun. fila fila kalalaw ye kuru wɔɔrɔ ye a dalen bɛ turabu so kɔnɔntɔn na ni wɔɔrɔ fara kɔnɔntɔn kan o bɔ tan ani duuru de n'i ye kalalaw sɛbɛn kɛmɛ saba bi wɔɔrɔ ani wɔɔrɔ o nasi in diɲɛ kamanagan ko kamanagan ko bɛɛ la hali a bɛna jɛɲɔgɔnya sira kan misali i ni furumuso n'aw bɛ kɛnɛ ma i t'a sɔrɔ aw gɛrɛlen don ɲɔgɔn na mais n'aw bɔra jama la a ka di e ye a ka diɲɛ ko k'o kɛ a tɛ don o da in fɛ olu bɛɛ ye kamanagan i ka ɲinifɛn b'i bolo mais a t'i sago kɛ ninnu bɛɛ ye kamanagan misaliw de ye n'i bɛ fɛ olu ka bɔ i la pewu k'i sanu ka bɔ a la i bɛ kalalaw sɛbɛn kɛmɛ saba bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ mhm. i b'a nasi i bɛ kasatigɛlan k'a la k'a mu i farikolo la tile bi naani ani duuru mhm. n'i ye nin kɛ ni diɲɛ kamanagan ko kamanagan ko b'i la ala b'a bɔ i la pewu o tɛ kelen kelen n'i bɛ fɛ ka nafolo fana sɔrɔ kalalaw la mhm. nafolo yɛrɛ k'a sɔrɔ turabuden min ka teli a la ni turabuden bɛɛ ye n'i b'a kɛ di a b'a fɔ ta k'a bɛ yeelen bɔ quoi n'i ye contact I ye contact tobi tobi dɔrɔn a bɛ ampoule bɛ yeelen bɔ. mɛnɛ, anhan. parce que n'i ye savant noir africain na Gawusu Kalilu Berete Lalabi. ni Lalabi kalakisɛ Kuɲana Matonba kuɲana karamɔgɔ denkɛ kuɲana karamɔgɔ Mhm. n'i y'a ka kalanbulon ta k'a lajɛ Mhm. i b'a ye tuma min na n'i nana i tɔgɔ sɛbɛn Mhm. waa kelen kɛmɛ saba ani tan ni kelen Bamakɔ Sotuba sɔrɔso ka logement la Mhm. n'i ko i bɛ fɛ ka kalan kɛ n'o y'i ka chemin sira choisilen ye i bɛ cahier ni biki san turabudenw bɛ sigi kelen kelen k'u bɛɛ tɔgɔ f'i ɲɛna n'i bɔra étape in na o ye étape fɔlɔ ye turabudenw yɛrɛ classification a bɛ sigi ni na cogo di niso de ye jumɛn a b'a yɛrɛ fɛ yen ka turabu bɛɛ sigi a yɛrɛ fɛ yen sabanan o de ye i bɛ se k'i yɛrɛ kunko filɛ cogo di n'i bɔra o kɔnɔ n'i y'o bɛɛ dɔn o bɛɛ ɲɛfɔra i ɲɛna a ɲuman ɲuman na i bɛ na turabuden tagama la ka turabu tagama gasɛgɛ la i bɛ bɔ o kɔnɔ i bɛna turabu tagama bana la i bɛ bɔ o kɔnɔ i bɛ t'a sɔrɔ gasɛgɛ la a tɛ a man ɲi bana la a man ɲi haju la a ma ɲi nafolo de la turabuden min bɛ yen turabu so tan ni wɔɔrɔ bɛɛ min bɛ nafolo sama ka d'i ma ɲɛtugu ni ɲɛyɛlɛ cɛ kalalaw de don a b'a kɛ i b'a fɛ ka nafolo sɔrɔ ɲɛtugu ni nafolo yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ kalalaw sɛbɛn waa kelen kɛmɛ ani tan ani kelen bagan misi fogofogo i b'o san busew fɛ yen parce que o ma se misi san ma n'i ye misi sɔngɔn d'i ma o yɛrɛ b'i yanga o ye tiɲɛ ye n'i ye misi sɔngɔn d'i ma o b'i ka affaire kɛ kana misi san misi finman ko t'a la misi jɛman ko t'a la taa busew fɛ yen dɔrɔn ko fogofogo hali n'i ye kɛmɛ la san i bɛna nasi in kalalaw mhm. nasi in kɛ k'o tobi mhm. ka don waa kelen kɛmɛ ani tan ani kelen mhm. n'i y'a kɛ k'a tobi k'a dun ka ɲɛ gɛlɛya o gɛlɛya tu la nafolo ko ta sira fɛ hali n'e bɛ nafolo ɲini baara la wa nafolo yɛrɛ de tɛ ka sɔrɔ e bolo fiyewu ala tɛ sɔn k'o yɛlɛma ka kɛ bo ani ɲɛgɛn ye kɔnɔbara la f'a k'i sago d'i ma kamanagan gɛlɛn b'i la fantanya jugu b'i la f'a k'o bɔ i la pewu i b'a sɔrɔ i b'a sɔrɔ yɛlɛma cogo foyi t'a la i b'a sɔrɔ o diyara n ye n'i ma se k'o fɛnɛ kɛ mhm. waa kelen kɛmɛ ni tan ni kelen k'a fɔ k'i b'o sɛbɛn su in na mhm. i sigilen mhm. walima o yɛrɛ cayara i ɲɛ na yɛrɛ a kalalaw la dɔrɔn kɛmɛ biwolonwula ani naani cent soixante-quatorze n'i ye kalalaw sɛbɛn na a laban i bɛ fɛn min fɛ o don a kɔnɔ dɔrɔn n'i y'o don a kɔnɔ ka nasi ko nasi da i da la ban i k'a min n'i y'a min o fana tɛ kɛ ɲɛgɛnɛji ye fiyewu ala yɛrɛ ka masaya kɔnɔ laɲini min sɔrɔ fo gɛlɛya jugu ani kamanagan jugu min b'i la sɔrɔ sira fɛ garisɛgɛ yɛrɛ ti ka na n'a bɛ na a bɛ yɛrɛkɛ de a tɛ nafa i ka sɔrɔ bɛ kɛ sɔrɔ jasiri nin b'a bɔ i la pewu kalalaw bɛ ten a b'o diyara n ye an b'i fo ɛɛ fuseni lalabi ko solomana y'ale baanaya a y'a nafolotigiya a y'a waritigiya a y'a fɛn bɛɛ an bɛna a dɔn n'a y'a sɔrɔ lalabi e yɛrɛ ka la solomana na labi fuseni solomana ye laturu den jumɛn ye n bɛ ala tanu n bɛ ala barika da an bɛ lalabi fo toujours ɲana marito kalakisɛ an n'i ye solomana fɔ an b'a yɛrɛ de fɔ ala yɛrɛ ka turabuden kanunen don turabuden in sigilen don turabuso tannan de la turabuden zati don a zatiya kɔrɔ jumɛn ye mhm. n'i ye wɔɔrɔ fara tan kan o bɛ kɛ o bɛ bɔ ni tan ni wɔɔrɔ ye solomana yɛrɛ kuru wɔɔrɔ a bɛ ci kelen mhm. fila mhm. fila wɛrɛ kelen solomana n'i b'a fɛ ka ko dɔ kɛ dugukolo sanfɛ turabuden yɛrɛ lalabi ka kalanbulon na turabuden tɔgɔ solomana de ye mɔgɔninfinw bɛ ka tagama dugukolo min kan mhm. o de ye solomana ye dugukolo yɛrɛ ye solomana ye dugukolo de ye solomana ye mhm. adamaden sen fila bɛɛ de bɛ dugukolo sanfɛ o tiɲɛ n'i b'a fɛ ka ko dɔ kɛ solomana na mhm. sini solomana sɛbɛn dɔrɔn bi naani ani duuru i k'a sigi i k'a kɛ buwati kɔnɔ i b'a fɛ ko min ka kɛ sini i k'o fɔ a la i k'a sigi buwati kɔnɔ i k'a sigi tasuma kan i bɛ jaabi y'o la sini ou bien o man d'i ye a sɛbɛn bi naani duuru dɔrɔn i ka kasatigɛlan k'a la i k'a mun i fari la tile bi naani duuru o ko kelen fana hmm. i bɛ ala jɔyɔrɔ ye o ko kelen na ala jɔyɔrɔ bɛ y'o la o to yen hmm. solomana ah. a sɛbɛn ba kelen dɔrɔn siɲɛ ba kelen siɲɛ ba kelen hmm. i b'i jija i bɛ safinɛ ɲini kalite ka se safinɛ kalite wɔɔrɔ ma i b'o mun ni mun tɛ suguya kelen ye i bɛn'a ɲagamu ɲɔgɔn na k'a susu a don n'i sera ka nasi in k'a kan k'a ɲagamu ɲɔgɔn ye a ko balimakɛ n balimamuso ala kama i ka nin kɛ n'i y'a kɛ sadi n'i ye min fɔ a la ala b'o kɛ ala b'a kɛ ala b'o kɛ a tɛ yɛlɛma solomana fana bɛ nin kɛ ou bien o to yen solomana taa kelen pe ci sisun kan mhm. si kelen kelen si kelen kelen mhm. n'i ye solomana kelen ci si kan sisan mhm. i bɛ si minɛ kuma kuma ka d'i ye mm. kamanagan o kamanagan bɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ fɔ i ye solomana ci si yɔrɔ min kan a pariti tigɛ ka bɔ si la i k'a susu e ye kumakan minnu fɔ a la e tɛ dɛ hali ni mɔgɔ nana i ma n'i y'a d'a ma hmm. a ka taa kɛ n'i ye min fɔ a la o de bɛ kɛ o de bɛ kɛ solomana de fana bɛ nin kɛ parce que nin ye kabako ye dɛ nin ye kabako ye dɛ solomana de bɛ nin kɛ hmm. solomana kelen pe bila si kan hmm. si yɛrɛ ye yiri dɔ de yiriw fana na kansɛri bɛ yiri min na ka fara wɔlɔ kan kansɛri bɛ si la ee kansɛri b'a la sabu farajalan de bɛ yiri in na i bɛ solomana bila a kan dɔrɔn n'i ye solomana bila a kan a den kelen pewu komi e tɛ solomana ci cogo dɔn a bɛ ci kelen fila fila kelen n'i ye solomana bila a kan sisan i ye solomana bila yɔrɔ min kan i bɛ si de minɛ k'i kɔnɔ kuma bɛɛ fɔ mhm. k'a wuli ka bɔ a la k'a sɔrɔ i ye solomana min cɛ a kan k'o yɔrɔ wuli ka bɔ a la mhm. i ye min fɔ t'a susu n'i taara fura in susu k'a kɛ furamugu ye mhm. n'i y'a kɛ ji la k'i ko i ye min fɔ a la o bɛ kɛ i ye min fɔ a la o bɛ kɛ a la i ye min fɔ a la o bɛ kɛ solomana de bɛ nin kɛ kusin dɔ jara a ti yɛlɛma an ɲɛna an ka taa o jara an ye ɛɛ moribo moribo ka don ɛɛ hali bi an bɛ arajo ye kunajɛ la aw b'a dɔn ahalibete sansi pɔn zero ɛɛ fɛn min lalabi ka jɛmukan an b'o de la bi su in na maa min bɛ yan o de ye abu lalabi ka fara fuseni lalabi kan kalanbulon filɛ nin ye sotuba sɔrɔdasiw ka losiman kɔnɔna la ni aw bɛna kalanbulon na n'aw bɛ dugu kɔnɔ aw bɛ moribabugu walima titibugu ɛɛ sotarama ta ni aw tɛmɛna bulukasumbugu la sɔni aw ka yɛlɛ pɔni in sanfɛ pɔni min bɛ bamakɔ ni ba- ɛɛ kulikoro diferansi jira ɛɛ gitɔrɔn b'aw kinibolo fɛ ka jigin sanfɛ solen yɛrɛ kare kɔnɔ n'aw donna kare kɔnɔ ɛɛ a bɛna tɛmɛ faramasi na kare fɔlɔ aw kinin fɛ aw bɛ don yen kare fɔlɔ numanbolo fɛ to aw bɛ don yen kalanbulon kɛra a bɛ taa numanbolo fɛ yɔrɔ kura kura jɔlen bɛ yen kalanbulon na n'o bɛɛ gɛlɛyara aw ma aw bɛ nɛgɛjuru sira wele nɛgɛjuru sira ye fila ye musajan aw n'ale bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ susan disɛti zero ɛn sɛzi sɛzi bi wolonwula ani wolonwula fu ani kelen tan ni wɔɔrɔ tan ani wɔɔrɔ walima susan sɛti 0 1 16 16 bi wɔɔrɔ ani wolonwula fu ani kelen tan ni wɔɔrɔ tan ni wɔɔrɔ nin nimoro kofɔlen fila n'i ye nin wele kuma o kuma aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ taa moribo fan fɛ a k'a bolo yɛlɛma sanganin kɔnɔ an bɛ segin ka na sisan.